nri bụ nri bụ isi igbo the citadel ebe ihe niile bidoro anyị nwa bidoro nkọ ji anyị nwa wepụtara ji anyị nwa wepụtara ọzọ anyị nwa wepụtara ichichi niile a na-echi n'ala igbo onye igbo gọnọrịrị ya nri nye bụ ala ọgaranya na zete mmiri ask your father ask your forefathers ihe m ji bajụba ebe a anọ m ebe a esi ebe esi onye jecha je na-eme nchọpụta si na asị ya bịa n'obi gị obi nwere bịa were ọfọ yes nke a mere ọkwa ọnya Yes. n'ala igbo fa bịalụ etu a ka fa si abịa ma ndị si ọgwashi ukwu ma ndị si obodo ndị na-achọ abịa na nri ka ha zụ okwu na-egbu ezumezu ndị ana m anabata ha dịka ụmụ m maka na enwere ụmụ nri ụmụ nri ya ụmụ anyị mụta nri ka nọ nri is not dead but enwere ụmụ nri ya ụmụ anyị mụtacha ọ na-abịa e, ka ndị Igbo mata na e nwere ife bụ ụmụ nri ụmụ na nri kpọmkwem nri na-ekwu ọ nri bụ nri na-ekwu kịta ọ nri bụ nri ka m bụ ee ịṅụọ m iyi nwụnyụ anya ọ nri bụ nri na-ekwu bụrụ aka ji ọfọ Igbo niile bụrụ eze ọdịnala na omenala Igbo gbara gburugburu nke mbụ na mbụ n'ala Igbo bụkwara eze ọfọ ọfọ kpọọ ya ilu ọ dị mma ee eh, aka ji ọfọ enwezi ebe a ga-asị na nri bụ nri si bata ebe na obodo nri ebe anyị nọ ugbu a ee eh, ị ma na mmadụ na-epu epu ịne anya mmadụ history mmadụ hmm. ee eh, enwere ndị si n'elu daa e, mmadụ na-epudu ka o megwuo ndị nọrọ nọtara ịgba ndị mbụ na ndị egede ndị na-amara ebe ha si ma si na anụmanụ bido transform ọ wee luo wee bụrụ mmadụ ị nwere ike ịkọrọ maka na ị ma na anyị adịghị ede ede mana ndị ọcha na-eme research ife kọrọ anyị bụ na anyị ederọ history so mụnwa m bịa kọwa na e nwere ndị bịagoro nọdụ that 2000 or 3000 years before ndị esi ebe a bata na etu nsi nna m ha si wee gwa m enwere obodo ndị nọgbo tara ịgba dị ka ndị adama na ndị mbụ na ndị egede mgbe a nọkọtago mmechi ndị si ebe a n'ebe a na-abịa mgbe abịa na-emekọta nwanne ndị bụ adịrị achala bụ ofu i nekwa ị fụ na enwe ndị sikwa achala bịakwa na nri enwe ndị si obodo dị iche iche bịa pụta enwe first settlement second settlement third settlement and the fifth settlement Ya bụ Ah, Ndịbulu. nri- the- the first settlement bụ ndị nri bụ nri Mm. ee mechie the second settlement abata ndị ọtọta mmadụ akọwachi ihe niile etu nna m si wee kọwara m so that eh, mmadụ etinye ebe asị achọrọ m mgbede m nwere the top settlement ya the three villages mma bụ ndị bụ the aborigine bụ adama ndị adama nya Ụmụdiana Ụmụdiana mhm. na Ekwenanika second bụ uru ọfọ na alọ uru ọfọlọ uru ọfọ na alọ the third diodo Idiodo. Diodo. Diodo. Yes. That is the first earliest settlement. Famidokwe mmadụ ebe a, but that's the earliest settlement before e nwee the second batch that came from Enugu, the brother of Enugwu Ukwu. Ha na ha na-azọ power. Onye bụ diọkpara na onye abụrọ diọkpara. The second settlers, ndị base na Mkpume Onyilenyi, before they came down to our, we gave them our farmland called Agukwu, is

Eh, nri bụ nri eh, eh, na nchịkọta ugbu a ihe m na-aghọta bụ na nri bụ nri bụ ha bụ the aborigines of nri kingdom ọ ha bụ ndị mbụ bata a ga-akpọ maka na onye ọbụla pụtasị jebe na nri na ọ ebe a ka igbo niile si yes igbo niile o si na nri ka e nwere ndị ọzọ bịara ha na ndị nri bụ nri wee mebezie ebe a niile a na-akpọ ana igbo ee ife m malụ isi nz- n- n- n- isi nsụkọ gba- eh, isi Gbara mmadụ nsụkọ yarị. gbara yarị bụ na igbo igbo dị omimi igbo ịma ntụchegbu igbo mụ bụ nwa si na m ntụbe igbo nọ na igbo a ka mmadụ izizi chineke ke na ala igbo ma ala afrịka ịma na m abụgoro onye asị kpọta na m agwa gị nke akwụkwọ dị nke ndị nna nna anyị kọrọ maka ihe gbasara nri history ka m na-ebreki gị down Mm. oge nwee Lejja ebe a sị na iron melting centre na mgbe ndị mmadụ bido melt iron igbo gbasalụ rinne Mm. ama nkọcha nwa akụkọ igbo i nee anya alọchukwu na-atụga but i nee anya the history of alọchukwu ntụga ma ntụtụ ụka ha na-eme ịma na ọ wụ Calabar ha bụ ndị Calabar their culture and everything does not signify igbo culture ọ na-eme ọkọnkọ na-eme ekpe it's not any igbo culture Other than entrepreneur, they use long juju to start selling to uh, That's why they are very influential in Igbo land. So ka iji na-abịa na Igbo ihe ma ya akọwanwu. Mm, ọ dị mma, So- ọ- ọ- ọ ya ka m ji jụọ ịma na ihe butere dịka isi kọcha bụ na onye aka onye a, onye aka onye a, i jee n'obodo ụfọdụ ije bịa n'ala Igbo asị na ndị nke a bụ ndị ọbịa na ndị nke a bụ Yes, ọ dị ebe na ndị niile. nke a bụ- And ndị ọbịa na-aka awa anya take over the whole town. Anytime dịka etu agụkwu si Agụleri bata nri. they take over the town etu a ka ọ dị n'obodo niile ọ ndị ọbịa ka a na-aya ndị mbịambịa ndị mbịambịa na-ata ọkpa anụ n'ala Igbo go to any ta- town in Igbo land mana ọ dị mma ịsị na onye Igbo bịara abịa n'ala Igbo
e nwere etu esi bịa Ọ- ị- ihe akọwa ịchọ mma a sị na ekwe dakarịa ụda agwa osisi eji wee tụ ya ndị ahụ na-agba aghara n'obodo wee tụọ ya esi meluo ife ịgwa ha ebe ha si a na-agwa mmadụ eziokwu ka o wee nọdụ nwayọọ mana ikwube dịka i si kwuo onye ọbụla bịara abịa kama na enwe ndị bu ụzọ bịa n'ofu yes enwe ndị bu ụzọ bịa n'ofu yes yes dịka ịsị na aborigine Nri bụ Nri na ọ ha bu ụzọ bịa ebe a yes ndị ọzọ bịabazie yes Igbo niile bịara abịa na ọ ya bụ ka ọ pụtara mba ọ bụrụ ị ghọtara ife m na-ekwu abịa n'obodo enwe ndị nwe obodo ndị di ala ghọta ife m na-agwa gị agwara m gị na onye ọbụla bịara enwego ndị eji mara obodo ya bụ ndị di ala ndị nwe obodo but ị bịa jụọ m sị kedu etu ha si mee m sị na nwere ike bụ na ha bịakwuru abịa ịghọtago Mm. enwere onye onye puru ka ome enwere onye puru ka ya kwuo ahụ m iyi wite ọfọ Mm. so ajụghịrị m ọnụ enwe ndị nwe obodo a na-enwe obodo enwe Mm. ee but ibe jụọ aja m na onye ọbụla bịara mba ya ji abịa enwere ndị enwere enwere ndị m- e, akpọrọ n'ala enwere ndị puru ka elo mmadụ na-epu epu Daalụ.
Daalụ. Ekele m. Daalụ. ọ bụ Akajiọfọ em, ka anyị nọ n'obi ya eh,